Agus anois ar an líne ó Ghaeltacht Dhún na nGall tá Eoin Mac Giolla Bhríde ó Amharclann Ghaoth Dobhair. A Eoin, fáilte go dtí an clár. Go raibh maith agat. A Eoin, tá fhios agam go bhfuil an-obair á dhéanamh agat agus déanta agat in Amharclann Ghaoth Dobhair sular labhraíonn muid faoi sin. Is ceist mhór í seo, ach an féidir leat a insint dár n-éisteoirí inniu, sé sin, cainteoirí Gaeilge i mBaile Átha Cliath go príomha, faoi stair agus forbairt Amharclann Ghaoth Dobhair thar na blianta go dtí an lá atá inniu ann le do thoil? Bhuel, níor mhaith liom a bheith ag caint go leor. Thosaigh Aisteoirí Ghaoth Dobhair, sé fear darbh ainm Dónal Ó Riada,

féin. Agus bhí sé doirteadh go deimhin an bhliain sin agus in sa bhliain 2017 go ndearnadh athoscailt air agus tá muid ag tá na Aisteoirí gníomhach ag gabháil agus bíonn geamaireachtaí is drámaí againn san amharclann chomh maith le ceolchoirmeacha agus rudaí eile atá ar siúl san amharclann.
Ok, sin ana suimiúil. Agus cén bhaint atá agat leis an amharclann a Eoin? Bhuel, bhí mé ar an iontaobhaí agus sula raibh sé buíochas, raibh mé siar istigh, tá mé mar iontaobhaí, tá naonúr againn ann mar iontaobhaithe, cé go bhfuil cuid againn níos gníomhaí ná cuid eile. agus tá bord ansin, bord na hamharclainne, agus tá mé ar an bhord faoi láthair fosta. Ansin bíonn mé ag plé le cúrsaí ealaíne, stiúrthóir ealaíne san amharclann agus. Bím ag plé le cúrsaí teicniúil fosta, go háithrid, níl teicneoir ar bith againn, mar níl bainisteoir ar bith againn faoi láthair, so tá an coiste ag obair go deonach le léi a choinneáil ag gabháil agus í a choinneáil foscailte. Tá sibh ag déanamh obair iontach, ag obair go deonach, you know. An mbeidh sibh in ann duine a fhostú, an gceapann tú?
Bhuel, bhí duine fostaithe againn bainisteoir. Tagann siad agus imíonn siad tá fhios agat sin an dóigh atá an saol, gabhann siad seal ansin agus seal anseo agus is deacair iad a dhíol fosta mar sin é nuair a d'fhéadfadh go bhfuil go deo mé isteach ar Daid am uilig ar dóigh agus ansin níl againn duine ar bith ansin istigh ag obair mar bhainisteoir ach cupla duine istigh ar scéim agus mór an gar go bhfuil scéim sin ann, scéim fostaíochta agus tá cupla duine istigh agus tá siad ag déanamh obair ar dóigh.

Ok, go háirithe.
Bhuel, agus is deacair drámaí i nGaeilge a fháil, mar níl daoine atá á dhéanamh, agus níl mórán compántas, níl compántas ar bith fágtha anois, ó d'éirigh Fíbín as, níl compántas professional ar bith ag déanamh drámaí Gaeilge.

is deacair dráma aonair nó dís is caithfidh iad dul suas agus eile agus a breith ar an Dallas.
OK. Ag breathnú siar ar bhliain 2024 agus ag amharc ar aghaidh don bhliain seo 2025, An féidir achoimre a thabhairt dom faoi cad a bhí ar siúl san amharclann anuraidh agus faoi cad atá á phleanáil chun tarlú ann i mbliana, Eoin?
Beidh muid ag dul ar aghaidh leis an gheamaireacht agus tá an gheamaireacht ann arís i mbliana agus tá leaid óg, tá sé fiche bliain d'aois, tá sé scríofa aige, tá sé á léiriú agus á stiúradh. Agus is deas sin a fheiceáil, tá na daoine óga ag glacadh ceannas ar an gheamaireacht.

OK. Tá roinnt seachtainí caite agam i nGaeltacht Dhún na nGall agus Gaoth Dobhair thar na blianta ach ní raibh mé sa réigiún le os cionn deich bliana roimh fiche is a seacht déag. Tá a fhios agam go gcuidíonn an amharclann go mór leis an nGaeilge sa cheantar agus réigiún ach Just ag caint i gcoitinne, an bhfuil muinín agat ann go bhfuil an teanga Gaeilge slán sa cheantar mar theanga phobail nó an bhfuil sí i mbaol bás sa cheantar agus réigiún? Sin ceist atá daoine ag caint go cionn fada ó shin ó bhí mise i mo pháiste agus tá mé ag éirí sean anois agus tá an cheist seo ag dul thart. An mairfidh an Ghaeilge ach Sin an rud, tá an dóigh a n-amharcaimse air, tá thart ar dhá mhilliún duine ag caint Gaeilge. I measc na dhá mhilliún sin, níl ann ach ceathracha sé míle, tuairim is ceathracha sé míle, ag caint Gaeilge ó dhúchas as na Gaeltachtaí. Agus tá sin tábhachtach, ceathracha sé míle i measc dhá mhilliún. So, leis an teanga a bheith beo, caithfidh sí a bheith beo sna Gaeltachtaí, Carn Tóchair, meas mór agam ar an cheantar sin, Carn Tóchair, bhunaigh siad Gaeltacht agus bíonn siad ag caint i nGaeilge agus tá Gaeilge ar dóigh ag teacht amach as an cheantar sin agus caithfear níos mó béim a chur ar saibhreas teanga na Gaeltachtaí.

Caithfidh an ceart dul i bhfeidhm agus caithfidh Gaeilge a bheith mar teanga laethúil le deireadh. Ach níl a fhios agam, ní bhfuil Gaeilge fós. Ok, sin tá áthas orm é sin a chloisteáil. Is cuimhin liom roinnt blianta ó shin a bheith trí teach tábhairne i nGaoth Dobhair, sé sin Óstán Seaview, Teach Hiúdaí Bheag agus Hiúdaí Bheag agus Teach Jack agus nuair a bhí mé ann cúpla uaire, ní hamháin go raibh an Ghaeilge le cloisteáil ach bhí sí á labhairt go forleathan chomh maith. An bhfuil an teanga le cloisteáil go mór go poiblí i nGaoth Dobhair go fóill a thuilleadh, a Eoin, na laethanta seo, a Eoin, nó an bhfuil sí sórt imeallach?
mar theanga phoiblí? Trí mhíle daoine is cloistear cuid mhór Béarla. Tá cuid mhór Béarla thart againn. Ach san am chéanna labhrann siad an Ghaeilge. Agus caithfidh, tá teangaí beo, caithfidh teangaí a bheith labhartha. Nílimid ag caint mar a bhí muid sa bhliain míle sé chéad ná cad é. Bhí siad ag caint go difriúil, fiú amháin go dtí an Bhéarla. Mar go dúirt Shakespeare, sin dóigh a bhí siad ag caint san am sin, ní mar sin atá siad ag caint anois, athraíonn teanga mar athraíonn an saol. Agus caithfear é a labhairt. Agus tuigim anois tá focla úra mic Shéain agus tá focla caillte againn, bhí an oiread focla ar na Daoine Buí sna cuimhní agus anois níl an oiread focla againn. Tá.

The Leap of the Hound, go deimhin, sa Bhéarla. But níl, níl, níl, Limavady, níl sé ciall. Tá, cuma le saol na beithíola ar seachrán anois, agus tá dearmad orthu go raibh a fhios. Alright.
Ok. Umm, bhí sé deas caint leat ar raidió inniu, a Eoin, agus tabharfaidh mé cuairt ar an amharclann cibé uair a bheidh mé sa cheantar arís Sula n-imíonn tú, a Eoin, ar mhaith leat aon rud eile a rá mar fhocal scor mar gheall ar an amharclann i mbliana agus amach anseo?
Bhuel, tá an t-amharclann ansin, tá tacaíocht ar fáil ón phobal. Is leis an phobal é, tá sé ansin don phobal, don t-aos óg go háirithe. Agus while in Benelux tí sóg ceannas ón net agus is leo é agus tá aisteoireacht mar tá aisteoireacht ag muintir na Gaeltachta agus aisteoirí maithe ag teacht amach as an cheantar mar gheall go bhfuil a dteanga acu agus agus caithfear an Ghaeilge a choinneáil beo agus cheoil agus traidisiún Gaelach agus caithfidh áit a bheith acu leis sin a chur i láthair. Ní háladh áit áit. Má deir siad cad chuige nach dtig leis an Ghaeilge an rud céanna bheith acu a bheith acu agus atá acu i mBéarla. Caitríona Ní Glinne, ceolchoirm a bhí againn ag éirigh chomh maith le ceolchoirm ar an Ros an Mhíl, tá ceolchoirm ar mar a luaigh Caitríona Ní Glinne thall go dtí na pictiúrlann agus tá scannáin i nGaeilge ag teacht amach anois. Bhog an cead sin agus an cheart sin a bhí againn agus ní há duine bheith ag bun amháile just a picas na na na grabhraí a tá caite amach againn.